tamvetseranizi mulungu samadzuka ndikutsogolera samadzuka ndikulowerera pa nkhondo ya munthu amene ali wopepera mumkaganizidwe kake mulungu samadzuka ndikulowerera samadzuka ndikutumiza angelo kukalowerera pa nkhondo ya munthu amene ali wamantha kale mulungu samadzuka ndikulowerera nkhondo ya munthu amene ali wosakhulupirira mundimvetsetse bwinobwino Shadreki, Misheki, ndi Abedinego sanali opepera mumkaganizidwe kawo. Ndi chifukwa chake Mulungu adadzuka ndi kulowelera pa nkhondo zawo. Shadreki, Misheki, ndi Abedinego sanali amantha m'machitidwe awo. Ndi chifukwa chake kumwamba kunadzuka ndi kulowelera pa nyengo zawo. Shadreki, Misheki, ndi Abedinego sanali wosakhulupirira, adali wokhulupirira. Ndi chifukwa chake mpando wachifumu udatumiza angelo ndi kukamenya nawo limodzi nkhondo. Tamvetserani, Nebukadinezara adayamba wayesa kaganizidwe ka amuna atatu aja, Shadreki, Misheki ndi Abidinego, nawauza kuti mulambire fano ili, kulibe Mulungu wina Mulungu ndi amene ine ndampangayi ndi dziko lonse lapansi likulambira fano limeneli, ineyo ndiye mfumu amene ndikutsogolera chifanifani chimenechi ndiye kotero inuyo amuna atatu mukuyenera anthu awa akamagwada apa nanunso mugwade nawo ndikulambira nawo fano limeneli. Tamvetserani, awa anali mayeso amene adafika kwa amuna atatu mayeso a mkaganizidwe a mu ubongo mwawo. Amuna atatu amenewa sanali opepera mu ubongo mwawo. Amuna atatu amenewa sanali otsalira mu ubongo mwawo, chifukwa mkatimkati mwa nzeru zawo adazindikira kuti no, ndi mmodzi yekha amene tikuyenera kumulambira ndiye Mulungu wa moyo. Ndi mmodzi yekha amene tikuyenera kumugwadira ndiye Yehova wa makamu. Ndi chifukwa chake amuna atatu amenewa adakana kuti sitilambira fano liti? Fano limeneli. Tamvetserani, ndiye adasintha kaganizidwe ke aja. Adabweretsa ano mantha kwa amuna atatu aja. Athana nawo munkaganizidwe, aona kuti munkaganizidwe mwawo simuopepera sawakwanitsa ndiye anabweretsa mantha nawauza kuti ngati simulambira fano ili tidzakuponyani mung'anjo yamoto ndiye Shadreki Misheki ndi Abidinego adali ataona kale kuti anthu ena amaponyedwadi mung'anjo yamoto ndipo adali ataona lawi la moto wake mmene limachitira koma chifukwa amuna atatu awa adalibe mantha adanena kuti ha ngakhale mutatiponya mung'anjo yamoto koma ife fanoli sitilambira kaya mulungu wathu satipulumutsa ife tili mu ng'anjo ya moto koma fanoli sitita sitilambira sitigwadira ndiye tamvetserani akuti shadreki misheki ndi abidinego chifukwa chopanda mantha kumene kunali pamenepo nebukadinezara Adabweretsanso muyeso wina, nawauza kuti, Komatu Mulungu wanu sakupulumutsani, chifukwa anthu ena aponyedwako mu ng'anjo imeneyi mu Yehova Mulungu wao sadatani, sadawapulumutse. Akuikano kuti anthu aja akuwadzala kuti asakhulupirire kuti Mulungu amata? Amapulumutsa. Asakhulupirire kuti Yehova angathe kuchita zoposera ziti? mvetserani tsapano amuna atatu aja akunena kuti ngakhaletu mulunguyo satipulumutsa koma ifeyo sitilambirabe fano limeneli ngakhale yehovayo asatipulumutse ife koma ife sitilambirabe liti fano limene ifeyo tikumkhulupirira iyeyo sitidziwa zoti kazitani zivuta bwanji koma ife tikukhulupirirabe iyeyo mwaona panayenda zinthu zitatu panayenda mkaganizidwe kuwauza kuti alambire fano amuna atatu aja zidatengera mu bongo mwawo nanena kuti no Ifeyo tikudziwa kuti Mulungu wathu sali m'mafano amenewa. Ndiye panabwera kudzalano mzimu wa mantha m'kati mwawo, nanena kuti, Ngati simulambira fano ili tikuponyani mu ng'anjo ya moto. Ndipo amuna atatu amene aja ananena kuti, Olo ife mutatiponya mu ng'anjo ya moto koma sitingachite mantha, ndipo sitikuopa, olo mutiponye mu ng'anjo ya moto. Sitilambiranso fano limeneli. Ndiye panabwerano kuwayesano mu chikhulupiriro, kuwauza zoti Mulungu wanuyo sangakupulumutseni. Ndiye amuna atatu aja ananena kuti, Ife tikumudziwa Yehova, wapulumutsa anthu ambirimbiri. Tikumudziwa Yehova, ifeyo ngakhale makolo athu adaachitirako zabwino. Koma ngakhale satipulumutsa, sitilambirabe fano limeneli. Izi zidaapangitsa kuti kumpando wachifumu kudzuke. Zidaapangitsa kuti angelo Kumwamba adzuke ndi kuyamba kumenya nkhondo ya Shadraki, Misheki ndi Abidinego. Tamvetserani tsapano, akuti izi zitatero, Kumwamba kuja kudadzuka ndi kubwera kuzamenya nkhondo ya Shadrack Misheki ndi Abidinego, ndipo pamene paja Yehova anadziwa kuti ana anga sioganiza moperewera, ana anga si amantha, ana anga si osakhulupirira, ana anga ndi oganiza monga mwa nzeru ya mphamvu Ya Yehova, ana anga ndiwo amphamvu, osachita mantha ndi za dziko lapansi, komanso adaima pa chikhulupiriro, kotero kumwamba kudatsika ndi kukakhala nawo limodzi mu ng'anjo yamoto, kotero amuna atatu amene aja sanatani kodi, sanakwanitse kupsa. Ndimati ndikukumbutseni, mukhale amphamvu m'kaganizidwe kanu. Ndimati ndikukumbutseni, musakhale amantha m'machitidwe anu. Ndimati ndikulimbikitseni, Khalanibeni wokhulupilira Yehova. China chilichonse ndichotheka ukakhulupilira Yehova. And china chilichonse ndichotheka ngati ulibe mantha. Kumbukirani, adamuuzatu Yoswa kuti, Sindidzakusowa kapena kukusiya, komatu ukhale wamphamvu ndi olimba cha? Ndi olimba mtima. Tamvetserani, osakhala ombwambwana mkaganizidwe kanu. Ganizani ngati inu wolengedwa ndi Mulungu. Zoyenera kuzitsutsa zitsutseni, zoyenera osazitsatira musazitsatire, zoyenera kuzilondola zilondoleni, zoyenera kuzikana zikaneni. Musakhale ndi mantha. Zoyenera kupewa zipeweni, zoyenera kuzisiya zisiyeni, koma osachita mantha. Khulupirirani Mulungu. ndi mmodzi yekha, Yehova. Musayang'ane pa luntha lanu, musayang'ane ku dziko lapansi, khulupiriranibeni Mulungu, ndipo Iyeyu adzawongola mayendedwe anu. Eyetu okondedwa, pomaliza ndikukumbutseni kuti mwezi uno usanathe Mulungu akukumbukireni monga adamkumbukira Manowa, Oweruza chapter 13 vesi yake ndi ya namba 1. Manowa anabala chimwana chiphona cha mphamvu chimene chinali dzina lake Samisoni. Samisoni adagonjetsa Afilisiti ambiri miyandamiyanda, koma kumapeto kwake Samisoni adadzachotsedwa maso. Tamvetserani Oweruza chapter 14 tsapano, kuyambira pa vesi yake ndi ya namba 9 kutsika m'munsi. Baibulo litiphunzitsa kuti ngakhale Samisoni adachotsedwa maso, ngakhale Samisoni adanyengedwa ndi mkazi uja, nachotsedwa tsitsi ndi kuchotsedwanso maso, Baibulo litsimikizira kunena kuti, Adamkumbukiranso Samisoni Yehova nampatsanso mphamvu. Ndipo anthu amene adawapha Samisoni alibe maso, adaposera anthu amene adawapha nthawi imene adali ndi maso. Ndimati ndikukumbutseni, ndimati ndikulimbikitseni, from today, pemphero lanu, kuyambira lero, pemphero lanu mpakana kudzafika pa 1, tipemphere kunena kuti, Yehova, Ndikumbukireni ine mwana wanu, monga m'mene mudamkumbukirira Samisoni, ngakhale iye adali atachotsedwa kale maso koma mudampatsanso mphamvu zina, momwemo Yehova ndikumbukireni, ngakhale zinthu zina zaonongeka, ndikumbukireni. Ngakhale ndidalanditsa chuma chimene mudandipatsa poyenda nacho mosayenera, ndikumbukireni Yehova. Monga mudamkumbukira Sara, amene iyeyo adali atakalamba, nkumpatsa mphamvu yakubereka mwana, momwemonso inenso ndikumbukireni. Ngakhale zinthu zina zaonongeka, ngakhale nyengo zina zatayika, Mulungu wanga ndikumbukireni. Ndi pemphero langa kuti Yehova mundikumbukire. Monga mudamkumbukira Hana, iyeyo nabala mwana dzina lake Samueli. Yehova momwemo mundikumbukirenso ine mwana wanu. Kumbukirani za chuma zimene ndapereka pa nyumba yanu Kumbukirani m'mene ndakhalira olungama pamaso panu, kumbukirani m'mene ndaperekera chakhumi pa nyumba yanu, kumbukirani m'mene ine ndathandizira ku ntchito yanu, Yehova, ndikumbukireni mwezi uno usanathe. O Lord, remember me. Ndikumbukireni m'nyengo zonse za moyo wanga, ndikumbukireni pa banja langa, Ndikumbukireni pa ntchito yanga, ndikumbukireni pa ana anga. Inu wokondedwa, Yehova ali wokonzeka kutikumbukira. Tikuyenera tiyime, timuze kuti, Yehova, m'mwezi uno, Ambuye Yesu, pemphero lathu ziti, Ambuye Yesu, m'mwezi uno usanathe, kuyambira lero tisanafike pa 1, m'mwezi uno wa May, tisanalowe June, Yehova, ndikufuna mundikumbukire, kuti ndikamafika m'mwezi winawo, ndikhale ndi umboni. tamvetserani tili nazo zomukumbutsa mulungu mukumbutseni kuti ndayenda wolungama pamaso panu mukumbutseni yehova kuti yehova ndapereka zakhumi zambiri pamaso panu mukumbutseni kuti ndapereka sidi pamaso panu mukumbutseni kunena kuti ndachitako yehova ku ntchito yanu ya inuyo mulungu wanga kumbukirani moyo wanga kumbukirani banja langa kumbukirani utumiki wanga Monga mudamkumbukira Manowa, ndikumbukireni. Monga mudamkumbukira Sara, ndikumbukireni. Monga mudamkumbukira Hana, ndikumbukireni. Monga mudamkumbukira Hezekiya kumbwezeretsa moyo mutanena kale kuti amwalira, inenso ndikumbukireni. Bwezeretsani zanga, Yehova, zimene zidawonongeka. Ngati tilibe china chilichonse chomkumbutsa, mungomuuza Ambuye kuti, Ambuye, chabwino ndikumbukireni chifukwa cha mabondo angawa ndimakugwadirani tsiku ndi tsiku. Kumbukirani moyo wanga. Ndi pemphero ndi pembedzero langa lero, kunena kuti lero, tikuyenera timuze ambuye kuti ambuye mwezi uno usanathe mukumbukire moyo wanga mukumbukire banja langa evangelist chikon faison ambuye akudalitseni ambuye akutsogoleni mmene mukukumbukiridwanso ndi yehova mu mwezi umenewo mu dzina la khristu yesu mwana wa mulungu wamoyo mfumu ya ulemerero lero ndi kunthawi zosatha amen